ee n'etiti anyị anyị nwere lọlọ nneka chimezie ọ bụ onye isi nke igbo women assembly madam pinto ụtụtụ ọma ndewo ada igbo mara mma doo handsome nnukwu nwanyị ụbọchị tata ya mara anyị niile mma ise ise ngwa kelee ụmụafọ igbo na-ege gị Em, igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ m sị n'ụwa ọzọ m ga-apụta na m ga-abụkwa onye Igbo wee na-asị ka ụbọchị tata mara anyị niile mma ndewo ise ee kedu ka ala igbo dị n'ihi na i si ala igbo bata mm, i si oru i ji akụkọ kedu ka ala igbo dị Am, ala igbo na-amawaga mma ala igbo dịbu mbụ maa mma n'agbanyeghị na ndị iro na achọ ka a ga-esi wee ghasara anyị ọmarịcha anị igbo kemgbe nne ji mụọ m atụmatụ ndị ọcha na-atụ na world rating eh, even though na mụ chọzi ka anyị were aka anyị na-eratekwanụ onwe anyị ka anyị were aka anyị na-enyochapụta ihe gbasara anyị mana dịka nke ha na-erate erate over the years a na-ekwu na ala igbo bụ the most peaceful place over the years ndị iro na ndị anya ụfụ na-achọ ka a ga-esi wee kwasa anya bụ ihe wee were eh, ngagharị iwe nke ụmụ anyị na-ebu n'ihi mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo na Naịjirịa wee mịbaa wee debezi ala Igbo anyị ọ bụrụzie ebe dị ka ụmụ ya ọ na-agbaziri ya ọsọ onye kpara aka n'ọnụ sị gị insecurity mụnwa bụ lọlọ nneka chimezie nọ ebe a na-agwa igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ na enwerọ ife na-eme n'ala igbo ala igbo dị mma ọkwarị nya ka m ji wee kpọkọrọ ụmụ nwaanyị igbo niile wee laa n'enugwu wee mee export summit ha bịa buru anyị ka anyị fụ ụmụ nwaanyị anyị ji luxury gbaa night si Lagos bata n'igbo ọkọ akọ ha anyị mere event anyị for three days akọrọ akụkọ nwere ife menụ anyị kpagharịcha obi tọọ ha ụtọ onye ma ọ ji ime ya bụ event na Lagos ebe a mana ka anyị lawa be anyị enwerọ ife na-eme n'ala Igbo na-agwa unu na ihe na-eme n'ala Igbo bụ aka mere na-eme n'ala Igbo onye a na-achụ ọsọ be ya a chọrọ ịchụpụ gị nara gị ihe gị ị ga-agba ọsọ mba ihe m na-agwa ụmụ igbo bụ na enwerọ ife na-eme n'ala igbo bụ nke anyị kpatara onwe anyị kama na ọọ ihe ndị iro tinyere wee na-agwa anyị na ọdọ mkpu a na-eti na aka a na-atụzi ha na-emezi ha na-eji nata na-ebenata so insecurity ị jụọ m ereduceola by 80% n'ala igbo unlike before ụzọ ada agaghị aga o reducego by 80% mana dịka anyị nwa bụ ndị igbo na-agba egwu ụla na mba niile anyị nọ ma Lagos ma ugwu awụsa ma ebe niile ọ ga-adị mma ka anyị debere ala igbo ka ọ jụọ oyi dịka ọ kasịa na mbụ igbo dịbụ mbụ jụọ oyi na mbụ ebe eji ama atụ mana anyị ga-ebuzi agha ịhụ na ọ jụrụ oyi ma karịa ma debekwazie ihe ga-eme ọ jụrụkwa oyi ahụ na-abịa nke bụ na ndị iro na-achọ ka ha bata anyị ama nkwe ka ya bụ ihe mee wee na-agwa ụnụ na ọ nọ n'ụzọ ọ nọ n'ama ọ nọ n'ụlọ obodo niile lawa ga-achọ ka ha ga-eji were aka ha chedo ngwuru ha afụrụ m mkpu anyị na-eti ọ na-enye m nnukwu ọṅụ na ndị be anyị na-anụ ya na-eme ihe afụrụ m advert ndị Enugu na-eme na-agba ọnya ego na Lagos a 20 million security fund o wee tọọ m iche m wee gụta na one local government chairman n'Enugu steeti ọ dịka Enugu East n'Uzo Uwani ebe ndị Fulani chụsịala ndị na-egbu ugbo ya bụ nwa amadi m wee na-akpọku ndị Enugu ebe ọbụla unu nọ ka ụnụ na ga agba nya bụ nwa amadi ume ọ na-achọ ịraise 300,000 security na that eh, ogbe Enugu anwa ka ọ wụnye fa ka ndị be fa nwee ike na-aga na-akọta ugbo ụdị akụkọ a ka anyị chọrọ ịdị na-anụ ndị Orlu Orlu zuru mee Orlu nwe m nụ Orlu eji ama atụ ị bịa n'imo steeti kwubu okwu ga-ekwutebere ndị Orlu i rubeghị e wee si n'azụ ụlọ wabaa n'Orlu ha ma na Orlu bụ obi imo steeti wee na-akpọ Orlu zuru mee amaghị m onye isi ndị Orlu zuru mee kịta wee na-akpọ unu ka unu ṅomiri ihe ndị Enugu na-eme kpọọ ụmụ okorobịa anyị laanụ n'ụlọ gbaanụ ọnya ego sekuriti ghanyenụ sekuriti ebe niile ka ebumnuche ndị iro demezuna n'ebe anyị nọ ejiha ụjọ mara igbo ama njikwa na ụjọ mara anyị ọ bụ eziokwu na ihe ka nte bakwutere nte n'ọnụ mana nte ayaha eji ya kwụsị ịtụ ọnụ ka anyị lite jikọọ aka ọnụ mara na insecurity nọ n'ụlọ bụ aka mere ọ dị m ka anyị si etu a wee mee ya dịka anyị na-agba egwu ụla ka onye ọbụla na-alanụ ka anyị wee wepụ ụjọ wee weta udo na ịfụnanya n'ala Igbo ihe a bụ ozi m ji si ala Igbo wee bata wee na-agwa ụnụ na mụwa bụ lọlọ Nneka Chimezie lara ụlọ na-enwere ife na-eme n'ụlọ and anyị ya eji ụjọ gbafusie n'ụlọ ndewo unu ọ dị mma ee lọlọ chimezie Ọ, ị- ị sị na ọ bụ n'enugwu ka unu mere ya bụ ihe ama m na ị nọrọ n'enugwu ụbọchị mọnde
Ọ, ụbọchị mọnde anọ m n'enugwu ụbọchị mọnde Ee, e- e- e- e- ebe ọ bụ na ị nọrọ n'enugwu ụbọchị mọnde ị ga-agwa anyị ee kedu ka o si wee dị na ya bụ ụbọchị mọnde n'ihi na ọ nwere mgbe ee, Peter Mba pụtara kwuo sị na enwezighị ihe dị ka iwu onye nọghị n'ụlọ enwere ndị enwere njem ka o si wee dịbụ mbụ na steeti Enugu ị ma ihe ndị mmadụ na-aghọtahụ bụ i- ee, iwu ịnọ n'ụlọ bụ ihe ndị Igbo nabatara hapụkwa ị ma na m na-ekwu na midia Naijiria na-ebu agha na-ebugide ndị Igbo eji midia na-emerụ anyị ezigbo ahụ ihe ha na-erepọtụ abụrọ ihe na-eme ya nwa ka anyị ji wee nwezie ndị otu anyị n'ala na-enyochasị ka anyị na-agwa ndị be anyị nke na-eme eme mbọsị monde sitatom ndị mmadụ na in fact monde sitatom ka m na-eji akpagharị akpagharị n'enugwu ma ọ bụ n'ala igbo m chọọ ịga owere m na-alaik ịga on monde m chọọ ịga anambra m na-alaik ịga on monde maka na iro ga-ada jii ndị ọbụla chọrọ ime ihe gị kama na i ruo n'enugwu ụbọchị monde ndị mmadụ ada akpọnye afịa ọkachasị n'ụtụtụ ha na-ahụ na ha nọrọ sitatom ha ahụ o ruzie ebe mgbede ihe dịka ebe 3 apụtasịwazie na-emepesị ahịa mana ka a na-anọ ya bụ sit at home ị chọkwa ibu ụgbọala gị pụọ kpagharịa bata ị ga-eji ụgbọala gị that monday ka m gara nwee meeting n'ọdụ ministry of housing n'enugu steeti ọ keke ka m ji wee maka enwerọ m moto n'enugu keke ka m ji wee gaa nya bụ meeting gasịkwa ya bata enwerọ onye na enye onye ọbụla nsogbu enwerọ ihe dịka a na-eme enforce sitatom mgbe anyị gara nyocha n'ala Igbo ndị na-eme enforce sitatom bụ ndị amị enwere m proof ọkachasị n'Imo steeti i ruo n'Imo steeti mbọchị sitatom ha were ihe tụchie ụzọ tụchie ụzọ nke bụ na moto anaghị aga ọkachasị na Banana Junction n'Ọlụ i rukwaa na Banana Junction n'Ọlụ ruo ma taata ofu iro ka eji aga mbọsị m lara ụlọ mbọsị anyị ga-eme pres kọnferens na aba m wee ruo ọlụ be anyị ebe 9pm ruo na banana junction ndị amị wee kpọtụchie ụzọ jewalụ moto bịa kwụọ na line m wee gbarute ebe ahụ maka na banana junction to eluama ọlụ ebe m na-aga wụ nnọọ ihe dịka 3 minutes m wee nọzi ebe a kpọba ndị amị shoutụwa ndị amị kpọba ha ndị ndị mmadụ niile ruru ebe ahụ dinasịrị ala na pavement enwero onye ụjọ kwe ekwu maka i kwuo enwere ike ịgba gị ebe ahụ gụọ gị aha ọbụla masịrị ha eji m dat rekọd confrontation mụ na ndị amị ahụ mgbe ha chọpụtasị na m ji rek- m na-erekọd ya bifo ha mara ihe na-eme m muvu ba na moto anyị wee si ọfịa wee pụọ ha wee pụtazie jụọ m kee ihe m na-eme m sị ha kee ihe eji wee kpọchie ụzọ ebe unu nọ ebe a unu ọ madịkwara ihe eji wee kpọta unu in the first place akpọtahụ unu ịbịa blọkụọrọ anyị ụzọ enwere ife na-eme n'ala igbo tupu unu abịakwa na asị ihe unu ji wee bịa bụ na ndị mmadụ na-anọ na sit at home ewee believuo na enwere ndị na-ekweteghị na ya bụ sit at home ka unu bịa kpọghepụ ụzọ ọ ja-abụ ndị chọrọ ịkpagharị akpagharị kpagharịwazie enwee ndị na-enye ha nsogbu ka unu maintain ya unu abịazie gharị ike n'anwụ wụzie ọgbachinyere anyị tọnụzie anyị into slaves nke wụ na ịkpagharịkwuri mkpagharị nụ ekwo kpọta ụnụ ka anyị na-akpagharị ụnụ na-erestrictzi ya debezie ahụ ka a ga-asị enwere some eh, em, ka ihe- nke ndị a nọ n'ugwu awụsa na-enye nsogbu ee ndị Boko Haram, ndị boko haram enwe ihe a na-akpọ ha insurgents ma ọ bụ ndị a na-enye nsogbu ndị bandit. ndị bandit nọ n'ala igbo anyị enwero bandit then ka ha wee pruvo na enwere ihe na-eme ka ha wee kwado ihe ha na-eme ọsụmohu onye sị ọ wụ asị ka m na-ekwu buru moto gafee na ọsụmohu ị gaghị ahụ unknown gunmen nwa a na-asị a na-achụgharị ị gaghị ahụ ipob maọbụ esn nwa ndị amị ka ị ga-afụ ihe ha ga-eme gị ha mesịa gị ọ bahụ uru ị ma njekwa ebe ahụ ọzọ na ihe gbachiziri ụzọ na ọsụmohu abụdị bandit ọ bụdụ unknown gunmen nọzi ndị amị so onye ọbụla bụ ihe m na-achọzi ịgwa ndị igbo ebe a na-abụ na ndị ọbụla lazie gaa kwado sekuriti nke ha ọ nọ na konstitushọn anyị vigilante group ga na-eche their kọmuniti ka ha weezie leba anya n'ala mara nke na-eme eme so maka ajụjụ m too handsome maka sit at home sit at home wụ ihe ndị mmadụ nabatara n'onwe ha ị nweghị ike ịgawa n'ụzọ hụ nwa okorobịa ji ịtali sị ọ wụ ipob maọbụ esn ị na-agara onwe gị n'ụzọ akwụsị gị ọ dị eme onye ọbụla sị o meghe ana bịa gwa m and then ọ gwa anyị anyị atụzi anya n'ala mara onye dị ihe a maka na mgbe ndị amị fụziri na ha mewe ya otu ha si chọọ a ga-enyopụ ha ha mịbatazie asarị dịka ụbọ buizie ya egbe ọ ha na-eme mbọsị ịma enwechaziri IPOB ayọkata IPOB si ha ebe ọ bụ na anyị anọ na sit at home gọọmenti ada atọhapụ Nnamdi Kalụ ka akwụsị ya ndị akụrụ ogene kụọ ekwe anụrụ m ya si ngwa pụtawazie ndị mmadụ na-apụta mgbe ka mebaziri asịdịka ụbọ to maintain that sit at home ịpụtazie n'ọdụ ahịa agba ọ dị gị ka IPOB ọ ga-eburu egbe na-agba ndị nwanụ ha sị ha na-azọtara Biafra okay ka anyị wee na nke ndị ahịa ha na-agba maka na ha chọrọ ka ha na-anọ na sit at home ọkwa ya kee maka ịga na burial ebe a na-elikwa ozu onye nwụrụ anwụ so ha gazie ha agba egbe so ihe a na-eme ihe ahụ to create a sense of insecurity ka m gwa unu nke na-eme eme and na-agwa ụmụ igbo anyị ga-ekwechiri ihe eji mara anyị bụ nkwechiri ịchụ anyị n'elu anyị si n'ala ịchụ anyị n'ala anyị si n'elu na Lagos a o doro onye ọbụla anya na even ma ndị nwekwa obodo a o dogo ha anya na emerugo ndị igbo ihe nke bụ na ọ bụrụ na ha bụ ewu ha kwesịgo ịma na ọ bịara ije nwe ụla ịkpọ ndị igbo dị 100 aka n'ọnụ tata si ha bịa goro gị anị na Lagos iyi ka ha ga-eji ekwe gị ọnụ ana onye igbo ọbụla nọ kịta na-ele anya n'azụ ụzọ ụla ọtụtụ ndị igbo na-eme ma asị ee anyị laa ee adị m achọghị m ịma maka ihe ọlụla anyị ga-ewetara ha kama achọrọ m ịma ihe ọlụla anyị ga-ewetara anyị ọlịla anyị ga-eweta anyị imepe ala igbo nke anyị ada igbo ị ga-ekweta na mụ na gị na too handsome laa n'ala igbo ya adala to the population and the business ga na-arise enwere onye chọrọ igo m anị n'enugwu ugbu a na 100 plots o rere property o nwere na Lagos a were ego ya natawa o goo ya o mebe ihe wee ndị ọrụ ọkwa ịma instead of i- i- i- i add it to the economy of Lagos o mere gịnị o wela ya. so ha ma na ndị ugwu awụsa makwa na nke a na-eme anyị na ndị a aha afụwala ha ụfụ ha gazie double cross anyị n'ụlọ chizie n'okpuru chibagazie were ndị army webaga knowing fully well na iwee na bandit ndị otu asị dịka bụ kpọbaa a ga-enwe challenge ha wee webazie ndị army first and ndị army gaa mebe ụdị attack ka e nwere ike ịfụ ha ejide ha fụ na onye a bụ onye army a ga-eme ha uncover ha kpụrụzie ndị army kpokpo debe ndị army ndị army settle down webazie after dịka ụbọ enwezie ebe eburu ozu si Lagos ala before ị na-adọta ozu n'ụlọ agbara agbara ma gị ma ozu nwa na iburula otu ahụ onye ojikwa were speed lọta ka oge jikwa were speed kwopụta kwa ọhụụ ụzọ kwopụta i sizi ya lawa ya asị gị mba ụjọ gị sị na agba akwụkwọ ee a ga-agbara agbara ma groom ma ga- ma eh, di ma nwoke ma nwaanyị ọ na-alụ alụ nwoke ga-agbaghazi nwaanyị ọ na-alụ alụ chọọ fence ọ na-azụ ụzọ nwaanyị agbagha di ya agbagha wedding gown onye sịzị na a ga-ake nwa ya n'ụlọ ya mee ngịnị ya jụ- so it is a well planned way ịchụ anyị n'ala Igbo so ihe anyị na-ekwuzi ugbu a wụ ka anyị mụrụ anya mana enyopuola ihe a kpọbazie afa ọ kwụsịnatawala ị ghọtala mana ka anyị mara na ka nke a na-akwụsị ka ha na-aplan ọzọ ka Igbo marakwa na onye onye iro gbara okirikiri na-eme gịnị na-eche ndụ ya nche so ka anyị mụrụ anya litezie ihe anyị needịrị kịta as a matter of urgency bụ obodo ọbụla laa ga equipuo their vigilante group ka ha na-echezi be ha so that e nwee ihu a na-amaha bata n'obodo a jụọ ya ebe o si a gbakwanụ egbe a nwee ndị ga-elite chọba ebe egbe si chọba onye gbara egbe ọ bụrụ oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị Madam Pinto i si ala Igbo lọta ọnwa ọzọ ugbu a ekeresimesi ọtụtụ ndị ga-alakwa ekeresimesi ọ bụ eziokwu na ịhụnanya akụnụba ala anyị adịghị mma mana anyị ma na ụfọdụ ndị ga-alakwa ala Igbo maka ya bụ mmemme ekeresimesi kedu ka okporo ụzọ dị ya bụ checkpoint ndị amị ndị uwe ojii ọkakakwa nkụ n'ala Igbo ka o belatala n'isi ụtụtụ ụbọchị Wenezde izuụka a ka ọ fịọtụrụ ee na ya bụ okporo ụzọ si Ụmụahịa gaa Owerri n'otu checkpoint a sị na e hiwere checkpoint ọhụrụ ndị agha ndị unknown gunmen awụchie gbawa ndị agha a gbagburu ndị agha mmadụ abụọ bụkwa nke ndị agha pụtara na-ebo IPOB na ESN ebubo Eastern Security Network na ọ bụ ha bịara gbagbuo ndị otu ha mmadụ abụọ ya bụ checkpoint a sị na e hiwere ya ọhụrụ bụkwa nke mere na ndị unknown gunmen sị na mm a ka na-ekwu ọtụtụ checkpoint e nwere n'ala Igbo unu aka bịa hiwekwa ọzọ na ya bụ ihe onyonyo nkiriri ha na na-akpọku aka na-achị steeti Abịa Alex Otti sị hụrụ ya bụ checkpoint ọhụrụ e hiwere lekwa ihe mere ha ji bịa gbagbuo ndị a lekwa ihe mere ha ji bịa mee ihe ha mere ka e wepụ ya bụ checkpoint ebe a kedu ka okporo ụzọ ala Igbo dị a ka nwekwara ọtụtụ checkpoint ndị agha ndị uwe ojii n'okporo ụzọ ee e nwere checkpoints ndị agha na ndị uwe ojii n'okporo ụzọ

mana ana m eche na ndị na-achị achị ọkwa i furu nke ndị agha nọ n'ụzọ ana m eblame onye ọbụla na-abụrọ ndị na-achị achị ọ ha nwa ma ihe ha ji chee na ndị agha ka kwesịrị ịnọ kama na ihe ha ga na-ekwu ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-ekwu na-akpọku federal gọọmenti na ndị amị bụ ha kpọpụzie n'anya ebe ọ bụ na achọpụtago na ọ Asari Dokubo wụbatara unknown gunmen n'ala Igbo ikekwe sokwo rekrut ụmụ anyị ndị agụụ na-agụ maka na agụụ dị ha tụzi anya na mmiri wee chọpụtasịa ndị wụ ndị otu Asari Dokubo ahụ ọ kpọọ ya kansụl ụdị kọntraktị ha nyere ya ka anyị mara nke anyị na-aya nke ahụ bụ ofu ọzọ dị ka ibe ya bụ na enwenataghị ihe ndị amị ga-apụta kpọrọ anyị ECN and IPOB they don't exist in terms of crime and ibugharị egbe maka na ọ bụrụ na i sogo mee travel ihe emene m for some time na adị m esozi ụgbọelu na-eso ụgbọala ka m na-enwetachi ihe na-eme ị fụ ka a na-esi egbu our youth searching ọ na-afọtụ manye ha aka na ọbante a na-amaịcha maka akpụrụ ha ga na-aka amanye ha aka ọ na-afọ ma rụnye ha aka n'ike ebe a na-egbu ha searching m na-ajụzi ndị a ọkwari ee chere ee kedu ka ndị amị ga-eji na-ebe akwa na a na-agbagbu ha ebe ọ wụ agha ka ha gara na-atụ mmadụ aka IPOB a ha na-atụ aka ha jidere IPOB at the scene of this crime kedu ka ị ga-esi eme ị kpọbatara unknown gunmen through Asari Dokubo then a gbazie egbe kpọwa ECN ị na-afụ ị na-afụ hụ n'anya nya wụ because ihe a wụ ka a na-blackmail ndị a anyị agaghị ekweta na ọ bụ i- onye igbo ọbụla so na-ekweta na ọ bụ ecn ma ọ bụ ọ bụ IPOB ndị amị gwa anyị ka ha si wee mata na ọ ndị a gwa anyị ndị bụ ndị a maka na a na-eme ndị mee ihe ha own up ndị unknown gunmen ma ha kpọrọ gọvanọ ma ha kpọrọ onye elu ma ha kpọrọ onye ala ha gwara gọvanọ na ha awụ ecn ọ bụ na ha abụ IPOB ihe abụọ ajọ anyị ga-adị na anyị nwa bụ ndị igbo ekwesịghị ịdị na-anabata this blackmail in as much as anyị achọpụtago arụ ndị a mere banye ịkpọta onye ohi kwụọ ya ụgwọ ya rekruto ndị ohi ibe ya kpụbatara anyị n'ala igbo enwenataghị ihe ndị a ga-ekwuo tụọ onye ọzọ aka anyị ekweta until ha apụta gwa anyị na ngwa ee eh, anyị akagbugo ee eh, ya i ruo n'imo steeti today n'Awọ Ọmamma to be precise ị ga-ahụ ndị nche a na-ama ama as ndị ebube agụ ha bụrụ ndị igbo ndị a dịcha ka ndị a gbụpụtara n'agbọ ngwọ rikasịcha ha ahụ as ndị sekuriti ị fụ ihe ha na-eme ndị mmadụ na Awọ Ọmamma n'Awọ Ọmamma i si awọ na-aga ọlụ amaghị m ama m ma ọ n'okporo na ụzọ awọ ahụ pụrụ ọlụ mụwa gagidere ha around 9 m lara ụlọ sometime n'anyasị pụta kwụsị na awọ ka m si awọ lakpuo ọlụ nwanne no alaruole m pụta moto m chatara igbe m dapụ anyị welere wee chiakwa azụ ka anyị soro ụzọ igbe ahụ si dapụ nne before m agafe ụzọ ịhụ ihe ndị a mere mụ anyị nyere ha ego wee gafee then nwaanyị dị ime ime na-eme pụtara nga ahụ ekpere niile nye ha ego tupu nwaanyị agafee ndị enwe ndị bu ibu na moto dina ihe otu ha si akparị dimkpa ga-enyenwu ha nnukwu nwa ha ụgwọ ihe a na-aza ha sir ndị abụrọ ndị igbo maka na abịa m first na-asụrụ ha igbo ofu n'ime fọ mara m no dey hear wetin dey talk kedu ka ndị mba mmiri si wụrụ ndị na-eche ala igbo nche and ị na-ele ha anya they don't look responsible ị ma ị hụ agboro ị ga-ama gị hụ onye kpakọrọ ọnụ ị ga-ama ihe a wụ pure agboro ị manụ ma e sikwe Lagos gwuru ha gwụlalu amaghị ebe e si gwuta ndị a and then ndị ndị ị nye ha 10,000 na ha ji amụdara gị mmadụ ihe a wụ ndị agwụ karịa n'imo steeti then enwe ebe inwe such criminals within and around uh, south east region then ndị army apụta okay sọsọ civilians ka ha ga-eme agba ụnụ gba nkịtị ụnụ na-akụ aka ị mara na onye otu ha ndị army ga-abara mba mmanya wuo ka isi aka na ahụ otu ha si ewoyi ndị ọzọ iwe ewe ha ha gosikwere ndị army na anyị sokwa eburu egbe ekwuole m ya i stand to be corrected na youth ndị igbo agafebeghị n'iro freely nya fọzie nke ibu egbe ebee ka e si ebu egbe n'ọha nwa Asari Dokubo sị na he was working with the military which means ndị army na-enye ha the right eh, protection to move around and do whatever they like to do so ka anyị mụrụ anya mara ihe anyị na-ekwu ka anyị werenụ nwayọọ laa n'ụlọ pịkọọ gbaa izu wee marazie ka anyị ga-eji wee unravelwa ihe a na-eme ka m ji maatụ na America enwere attempted eh, eh, murder this non eh, donald trump Mm. enwedị mgbe ndị America pụtara sị ee is americans no ha tiri anya na minimum investigation wee jide nya wụ nwa amadi nwa amadi ahụ kwa na american citizen mana ndị hire ya na ọ bụ ndị iran ọ sị na an Iranian official haịra ya mana onye Amerịka ọ bụ na ndị Amerịka bịa weregodo all their energy tibe mkpu na Americans na-eme ya ọkwa ịfụ na ha agaghị achọwazi ntụ ntọala onye na-eme ndị be anyị ihe mee onye nọ ebe ọ nọ sọ ụmụaka be anyị ka m gwakwa ụnụ ụmụ ya mere ya na-ekwu okwu a m sị ya na makwa na ụmụaka be anyị isokwa na ụmụaka be anyị and ihe mere ndị army maka anyị ejigo na-agwa ha na all our youths are into crime so onye ejidere agba so ka anyị mara ka anyị ga-esi na-eme ihe mee dọ- ndị army kwuo anyị niile pụta jụba ha ka eke isi mara kpọpụtanụ ndị mere ihe a ka anyị hụ ihu ha anya ka anyị mara ndị ha wụ ha kwụsị ịdị na-atụ IPOB na ESN aka ahụbeghị m ebe ihe mere na Lagos a even though na ndị agboro juru ebe niile e nye ha right to collect money ihe mebie before e buru ụzọ tụwa ndị agboro aka a na-asị criminals then emezie investigation nwudezie the criminals akpọọ onye afụ afa onye ahụ take responsibility for his crime ị gaghị abịa iso ụmụaka be anyị so ụmụ m na- ụmụ m na-anọ na-amagharị na-achọ ihe ha na-eri so na ụmụ be anyị so ha kparazie ha aka sị maka na ha bụ ndị igbo ha Ọ tụ dị mma. na-eme crime Eh, eh. we should change that eh, impression anyị na-create about us madam pinto ị ga na-egburu anya na nkem na nkem ka anyị nwee ike n'ihi na oge anyị na-akụzi kwarapụ ka e legoni anya na nkọwa ya bụ ihe onyonyo fegharịrị maka ya bụ ihe mere na eh, abia steeti bụ nke gburu ndị agha ọ bụrụ na ị ṅaa ntị na ya bụ ihe onyonyo ndị ahụ mere ihe a, anyị amarọ ndị ọ bụ maka na ka o si wee dị bụ na onweghị onye ma ndị ọ bụ ọ bụ na ha sị na ha ma ndị ọ bụ ha ga-ajide ndị ọ bụ nke a bụ eziokwu ihe dị mkpa bụ o nwere ihe ndị a na-ekwu na ya bụ ihe onyonyo ha na-akpọ Alex Chioma Otti Alex Chioma Otti Alex Chioma Otti na nke a bụ ee ịdọ aka na ntị ikpeazụ na ha gwaburu ya sị na ha achọghị ụdịka ihe a n'ala igbo n'ebe ahụ n'ozugo bụkwa nke n'ihe onyonyo ahụ ị ga-afụ ka ọtụtụ n'ime ha na-ebupụsị ya bụ ihe ha were oge gosiri na ndị agha n'onwe ha otu onye na-asị m otu onye sị m too handsome na ndị agha na-akọdị ndị lụchaa ọgụ laa nwoke lụchaa ọgụ laa nwaanyị enwere akụkọ na ndị a gburu oge

anyị gara anyị kpọtara onye si ọba ụnyaahụ ọ kọọ ka o si eme ị gaa ugboro iri ị ga-akwụ ụgwọ ugboro iri ndị keke ị na-ajụ kedu ihe a ga-apụta ọ dị ka nke bụ eziokwu bụ na n'amaghị na anyị amaghị ndị mere ihe a mana ya bụ mkpochi ụzọ n'ala Igbo kwesịrị ka a kwụsị ya okay ịgwa gị eziokwu bụ na enweghị ụdị brain ndị a na-anaghị akpụ iji blackmail ndị Igbo mgbe anyị na-ala m na-ala nke a m lara tupu m abata anyị pụtara na oji river mụ na ndị army nwere mkpọtụ na oji river ihe m ji rute ebe a ebe 8 driver anyị agbafekwe o ọ gbaa ya ọkụ kwụsị ya hapụ anyị na moto kpọpụta driver were driver na-eme yeye onye army anwa na-agba driver torch n'anya like this na-agba driver torch n'anya heat nwa nọ n'azụ sienna ị ma a winda ha down heat ya na-egbu anyị for like 10 minutes mana tupu ya wetuo the man ọ gwara the man sị ya na anyị ga-anọ ebe a till 12 midnight so m na-akpọzi mgbe m- ofu onye na na-asị nekwa otu nwoke a si agba nwa amadi a torch so m kpọbazie driver driver ya bịa mepere anyị ụzọ ka anyị pụta n'onye anụ breeze onye army ahụ abarazie mba bịa nọ kedu onye na-eme mkpọtụ ahụ gbaa m ọkụ n'anya m sị ya na ị ga na-ewepụ m ọkụ n'anya now what's wrong with you ha mepe ụzọ m pụtazie bakwuru onye army kedu ihe this man mere i ji wee kwụsị kedu ihe anyị mere i ji wee kwụsị anyị sị anyị ga-anọ ya mụ na ya baba ọ chọzie ka ọ wegide m ọ sị m bupụta igbe m na ya chịsa m bupụta igbe m buru akwa m ghaa ya ma n'ahụ ma ihe na-ekpuro ma pant ma bra wụọ ya n'ahụ sị ya ngwa lekiriwe searchịa ya na-azọzi isi onwe na-eti ka nkịta ara ya na-azọzi isi onwe ndị ọzọ wapụtasịa more than six people apụtazie onye bụ onye isi ha bụ onye igbo ya mee ka ọ sụọ m igbo m nwụrụ ya ozugbo ozugbo ọkwa ị nọ nga ahụ na-apị torch lee ihe a na-eme the man na-azọ isi ma yọbazi anyị onye akpe nke woman akwụrụ ọtọ gwa the man ihe merenụ

a gbagbuo mmadụ na-abụ ndị ahụ na-anọkwa n'akụkụ ọhịa ka ndị ọ wụkwa ndị army ka ha bụ Mm. so ihe niile abụ ee and i nwere ike i sowe ndị a gbagburu ihe a wụ ndị igbo maka nke aba anyị so ya hụ na mmadụ ịtọ out of the four bụ ndị igbo E- kedu ka ya ga-eji kpọta gị to fight criminals ọ zị criminals kazị gị ike i want to ask at what point ka a na-agbado ha ihe a na-agba ha so for me ihe a wụ ha chọt ha chọt ha were some people sacrifice ya to continue i- to stay to have reasons ịsị na ha kwesịrị ịnọ ihe ahụ ị hụrụ a na-akpọzi gọvanọ ka a divert attention so ụmụaka be anyị ha wo- before ha akpọrọ anyị anybody afa because ha chọọ ịkpọ onye aha aha mee investigation and the worst part ihe niile a na-agbanụ a whole military a whole ndị army e train e train agabeghị mee investigation kpọpụta mmadụ nwee enough proof na onye a mere ihe a nke ka ha nọzi eme ha lawazinanụ na anyị na-ayọ ha biko ha kwakọ ọnụ laa ka ha lee ka otu e si egbu ha ha lawa anyị achọzighị ịnụ na agbagbuola ha na ọ ndị a na-agbagbu ha esokwa agbagbu anyị so ka ihe m na-ekwu ndị igbo litenụ kwuzienụ ndị amị anyị achọzi ịnụ ka esi agbagbu unu pakọzienụ laa because it's like ọrụ akpọtara unu anadị arụ ya kemgbe ha jiri bịa crime rate adịgote higher n'ala igbo so handsome you will agree with me during sit at home anyị niile na-ele I'm a media person ana m asearch for news eruo na ọnịcha ebe niile dị ka azara ya aza enwedị anything crime enwedị ndị mmadụ onye chọ ili ozu on that sit at home day a na-eli ya, ọ wụ na eyiri burial a na-eli a na-eme ihe niile ọ gwụla site na anambra ruo imo ruo everywhere ị gaghị ọ- nnụnụ ada ebe pịm ewu ada ebe kpee. the moment ndị amị kpara ụkwụ n'ala igbo crime esi n'elu si n'ala ndị igbo anyị dịzi stupid nke iji jụọ onwe anyị ajụjụ mara na there is more to it ngwa ha lawakwa dewere anyị ala igbo otu ọ dịbu ka anyị nọwazie the sit at home na ọ dị anyị mma karịa kama anyị ga na-anọzi ị ga-abịa sị ka anyị pụtazi na sit at home a na-egbuchicha anyị sorokwa na-egbu unu ndị igbo biko litenụ ọ nọ n'ụzọ ọ nọ n'ama kpọwanụ ndị gọvanọ ụnụ ha lawazie ka anyị kpazie nkata marazi otu anyị si eche onwe anyị ma ya bụzie na anyị echekwaghị ọ ya ka m na-ekwu so na ihe ha na-ekwu na a na-agbagbu ha ọ setup ka ha wee nọ maka na ego ndị a na-akpa n'ala igbo ekwu m ya na our press conference ala igbo awọọla ha atm machine ahịa ka ha kpọwasịrị so ibe ha ga na-akwụ ụgwọ ahịa ha kpọwara mgbe ị hapụrụ nche bịara ịdị na-eche buru egbe gị ha dewechara akpa aja agbaa gị egbe through akpa aja ọ ga-apass through ọ wụrụ na ha bu egbe ha sekpuo ala na akpa aja ready for battle olee otu a ga-esi agbagbu ha nne gbọ ọ wụrụ na ha dewesịrị akpa aja nọ na position for war na-ahapụ moto moto a na-agafesi nne m mgbe a na-agbala otu onye ndị ọzọ ga-ewerezie moto chụwanụ ndị oshi ọta na-ese ma nna hụ polisi asaa na-achụ ndị oshi ha anadị achụ ha anadị apụta ma agbawa ha ha anadị anụ redio then ọzọ nwa ha pụta ha buru ozu ha ma biko nụ, e, e, e, na ọhụrụ foto ozu ndị nwa na egburu egbu egburu ha ka nne ka anyị marakwa ma nke a na-agwa anyị ọ bụ eziokwu so ihe anyị na-ekwuzi wụ ndị gọvanọ anyị ndị amị lawazie ka obodo raiseuo vigilante i give kudos to enugu state government ihe unu ji na-anụ peace more n'enugwu ọ wụ enwere ihe ha na-akpọ neighborhood watch each community nwere ya that neighborhood watch so enweghị too much crime other states hapụnụ ihe ebube agụ ahụ ụnụ ga-aga aga mesaa mmadụ import onye onye iro gị aga eche gị nche ọ dịrọ possible n'ụwa na onye iro gị ga-eche gị nche gwazie maka that neighborhood watch ndị nwoke wụ ndị be ha nọ n'ime that neighborhood watch ndị udi wụ ndị be ha nọ n'ime that neighborhood watch so that ihe mee ebe ọbụla amara ndị a na-ejide responsible nke ịkpọtara ndị army ndị ugwu ikwuo ịga nga ahụ kwa nwara anya eze nye nye ala ọ bara uru na ịkpọtara ndị nche you cannot assess you cannot ask question then ịpụtazie nga ha nọ ha ha ha etiwe ụjọ n'ahụ ya adụghị ya na a na-eti gị ụjọ n'ahụ e nwere ebe ha gara n'ugwu awụsa bido mewe outreach medical outreach ka ndị ahụ pụta tee ha ahụ ịnụrụ ụdị ihe ahụ n'ala igbo ha ala ha ala cock egbe ha chere onye ọbụla nke ha kere agbagbu m na ọsụmọghụ even enwere onye otu anyị m na ya na-ekwu ya kọziri m ihiala ha gara the same ọsụmọghụ na ajụjụ di ya sị ewepụta picture nne di ya na nna di ya ya wepụta chi ha laluzie nne di ya na nna di ya sị ha gbarakwa agbara lawa na ha ga-edinekwa ebe a that day ma nne di ma on- ọsọ ọgba dị a because na ha ajụziri nga ha si E, odo ha na n'abalị enwere ndị nwere ike ịbịakwute unu. kedu business ndị army ịjụ mmadụ ebe o si gị wepụta picture nne di na nna di family so ha mara na nga i si so ka anyị mụrụ anya na ihe ndị army a awọkụ enwere another plan na- n'okpuru anyị na-amaghị mana anyị ga-adị so stupid ịhụ na a na-aghọ anyị ụdị aghụghọ a anyị so okwu na-aghọ onwe anyị ya bụ aghụghọ na-achọ onye okwu na-apụ n'ọnụ ọ bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ọ bụ anyị na Lolo Nneka Chimezie onye isi nke Igbo Women Assembly Madam Pinto ọ bụ anyị na ya nọ n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ a ị nwere ike kpọtụrụ anyị na 0700 903 903 903 maọbụ gaa gata n'akara WhatsApp anyị na 081 717 56 338 ma ọ bụ gị ezitekwara anyị ozi anyị ga-agụpụta ya ebe a biko dododo ọ bụrụ na ịkpọ gbuo ya na nkenke n'ihi na ọzọ m ọtụtụ- na-achọ ikwu ọ wụ biko ndị igbo unu ejikwala ụjọ sị na aga ala ụlọ enweghị onye ndụ ya nọ n'aka ya ị nwere ike ị ga-ala ụlọ nọdụ ebe a mmadụ nwere ike inwe accident nwụọ anadị aregard nke aha as ọnwụ mmadụ nwere ike ịrịawa ọrịa nwụọ anadị aregard nke aha as ọnwụ unless ma onye ọla ekidnap onye n'ụlọ in fact enwere nwanne di m ekidnap along this same ụzọ ọ dị m surprise anaghị ya anụ ihe akwụrụ 40 million anadịghị anụ kidnapping na-eme na Lagos a ka nke na-eme na South East mana e nwere ndị akwado na-akwụ ha ụgwọ ibu news ma ọ dụ mma ma ọ dụ njọ to create a sense of insecurity and fear in us onye ọbụla na-asị na enwere ihe na-eme n'ụlọ na ya agaghị ala is a coward and does not deserve to be called an Igbo man ị na-agba ọsọ n'ama nna gị onye ga-eche ọ maka anyị nọ na Lagos a na- na- na-eme akpa nkoro eso ọsọ taa na Lagos a ebee ka ị ga-agbala ọ ka mma na anyị jisi ike jikọọ aka ọnụ laa kpawa nkata dozie ụlọ so that ọsọ chụọ anyị anyị mara ebe anyị na-ala ọsọ chụwa anyị anyị alawa be nna anyị ọsọ chụwa gị kedu ebe ị ga-ala ee adigbo na-atụ ha nsọ chukwu gọzie unu biko nwaanyị a na-ekwu eziokwu abụ m onye awọ ọmamma aha m bụ stanley si Berger zite ozi a ndewo maazị stanley ụtụtụ ọma Ada Igbo na Too Handsome aha m bụ Paul esi m Ago Palace Way ihe nwaanyị a na-ekwu bụ eziokwu mm, ọ bụkwa na Asari Dokubo na ndị otu ya na-akpa ya bụ mkpamkpa ọjọọ e nwere n'ala igbo taa Mm, onye nke a ezitela ozi ụtụtụ ọma ee mm, mm. ị sị na ndị a abụghọ ndị army kama ha bụ ndị agboro ee yi akwa ndị army iji megide ndị bi na ala igbo nwaanyị a na-ekwu eziokwu m ya gaziere gị maka ya bụ ozi i zitere anyị ee maazị Ọfọma si Lagos Island ụtụtụ ọma Ada Igbo na Too Handsome nsogbu ndị naijiria bụ iwu na-achị anyị nke afọ 1999 ha achọghị ọdịmma onye ọbụla ị sị belụsọ ma e megharịrị ya bụ iwu naijiria enweghị ike ịdị mma ọzọ biko gwanụ ndị gọọmenti ka ha tọpụrụ anyị maazị nnamdị kanụ ka udo nwee ike ịlọghachi azụ n'ala igbo ee maazị Ọfọma si lagos island ị sị anyị kelere gị madam pinto maka na ya bụ nwaanyị bụ otu onye a na-asị unu abịala ọ bụ ụdị ndị a ka anyị chọrọ ee bu n- bu ọdịmma ndị igbo n'obi ka chukwu gọzie ya nke ukwuu ya gaziere gị maazị ọfọma m ndewo ụtụtụ ọma
Ada Igbo ụtụtụ ọma.
maazị ndewo Madam Pinto ụtụtụ ọma. ndewo nwanne m daalụ Too Handsome nwoke mara mma. Mm, maazị moses Ọ bụ afọ. Ee, Ya gaziere ụnụ. Ee, Madam Pinto ikwuwe ikwuwe okwu ihe gba- ịgbagburu okwu niile ọtọ gbazuru. Ekwuwe ihe ọzọ. Anyị ụta achị efe ndị army chi ndị abụghọ ndị army. Ha nọrọ na-egbusi ndị be anyị, a na-asị na ụmụazị be anyị. ọ bụ onye agbụ ụmụazị be anyị nwa mgbe ndị ESN ma ndị IPOB ji ebu egbe na nke m nwa m matara Ehe, but otu ndị naijiria si kpọọ naijiria siri kpọọ ndị igbo asị ebe e si kpọta ndị a kpọtara kpọọ ha ndị ọrụ nchekwa kpọtụtụ ha na igbo ndị boko haram a kpọọ ha em, ndị mere nchegharị ebe a chịkọta ha n'igbo abịa ghara egbusi ndị be anyị

em, Ada Igbo ọ wụ na i cheta ihe m kwuru na redio ụnyaahụ mana madam Pinto e nwere ọrụ ọdọ m chọrọ ka ị rụọ gbaa mbọ ka ị gwa ụmụ Igbo ndị kpọbatalara anyị ebube agụ n'ala Igbo mee that investigation ele ihe wụ uche obi ha eji ha kpọbatara anyị ndị ebube agụ a because anyị wa m na-ekwu okwu na redio ama m ihe m na-ekwu ihe anyị na-ekwu na online wụ ihe m na-agwa ndị Igbo o nwere agenda to displace us from our land the agenda is ongoing ọ ya mere m ji eti eti na redio anyị nwa ị hụrụ ihe ndị a na-abịa ha ti checkpoint ha gba ha bịa sị na a gbara ha ndị soja ọnwa ọrụ a na-achị rụ ka na-egbu ụmụ igbo ihe ahụ ka a chụpụcha anyị na our land nwa obere ga na si na invadiele that place egbu ụmụ achịrị ụmụ igbo chịja ha na ugwu awụsa ele prison achị adọkọrọ oije ebe ahụ almost 2000 igbo youth nọ there onye nwa ka anyị na-akpọ nna achọ ka mkpọ ka anyị jụọ maazị peter obi ka inve- ele ị ga-ekwu okwu gbasara ụmụazị igbo nọ na that eh, that prison kwuo okwu ụjọ atụwa gị ọbọ ọbụla kwuo okwu leta a- m na-agwa unu na enwere ndị akpọbatara enwere ndị ha kpọbatara and ndị ka ihe na-ekwu na a na-asụ igbo Ah, ma udo dịrị nne udo dịkwara mmụọ gị maazị isi itu ya gaziere gị ụtụtụ ọma

Mm. Udo dịrị unu. dịkwara Ya mere, mmụọ gị madam pinto n'otu nkeji maọbụ abụọ ya bụ ọgbakọ unu nwere n'enugwu kedu ka o siri gaa ee enwetakwara m ozi na unu chọkwara nkwado ndị mmadụ n'otu ụzọ maọbụ abụọ n'otu nkeji maọbụ abụọ ee ụzọ nke anyị- eh, njem anyị gara Mm. ọ gara ọfụma Um, ụmụ nwanyị azọpụgo ije Um, anyị na-akwadokwe ịcontinue Um, onye isi ndị bank of industry si lagos afly down onye dị in charge of eh, export commission regional coordinator was at our back- beck and call for that two days anyị nwetara nkwado pụrụ iche ụmụ nwanyị bịa were ọṅụ kịta ka ha ma na ọrụ ebidogo n'agbanyeghị na abịara m ebe a tie mkpu maka enyemaka I spend m 5 million Mm, na ya bụ ọgbakọ funding- yes mana ọ na-enye m ọṅụ gịnị ka o ji enye m ọṅụ gịnị ka m ga-eji ego m eme ọ na m eji anya aka ịkwado ka anị igbo dị mma maka ọdịmma ụmụ m na gboo onye igbo ọbụla anyị ndị igbo ajighị ere anị bụ maka ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ ma ma ha nọrọ gị ebe a matị anya ihe agbụrụ ha ga-abụ ha da ekwe ere anị mana agbụrụ nke kịta ọkachasị ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dị m ka ha achọdịghị ịma maka ụmụ nke ha ka m rie nwụọ o ruo oge ụmụ nke m ka ha zọwa isi onwe ha mana ọ bụghị ihe m kwetara na ya ana m esoro nzọụkwụ awolowo onye bụ na south west dị otu ọ dị taata enweghị ebe ị ga-apụ na Lagos Island ma anywhere hụ a sị gị na ihe a bụ ụlọ awolowo ihe a wụdụ ụlọ ya ma ụmụ ya ere ya ere very few and the few ahụ o nwere ebe o ji mere office mana ọ zọpụtara a whole nation bụ na ndị yoruba dị otu ha dị m na-ajụ sị ọ na anyị enwero ndị isi n'oge ahụ onye ọbụla zuru n'akpa ya ngwa gosia ndị isi anyị na agbụrụ ha nwere onye ka na-anụ mana awolowo lives on so ya ka m ji sị adị m akpara ụmụ m ego ha na-eri enweghị onye kpara m nke m riri in the first place mana egosigo m ụmụ m ụzọ ha ga-esi kpata ego ọ bụdị iwu onye chọrọ ịkpata kpata onye na-achọrọ ịkpata ị ga-afụ otu onye ma sị na mụnwa bụ nneka ga-akpa ego dọwara mmadụ in fact ka m m na-adaru ala ka ọgụ na-esu maka eji m nke nna m mara ka m na-adara ala ka ọgụ na-esu na akụ m kpara akpa mba mana ọ bụrụ na m gosi ụmụ m ka ha ga-eji kpata akụ na ụba ha ncha nwee ego ka m na-adara ala ka onye ọbụla na-atụ aka ihe ọ ga-eme efi eli- efi ole ọ ga-egbu nke diọkpa kwa sị ya mba chere na ihe a ga-eji eli ya wụ igbe ozu 30 million m ga-akwụ ụgwọ ya onye achị ebe a na-eme ihe ego anọtụ ịchọ nke m ọ ga-ezu ezu ka m gwakwa ụmụ igbo na-akpakọsị ego na-akpọ ụmụ ha akpọje obodo oyibo nne gị ọ kpọje gị obodo oyibo nke gị aka nna gị akpọje gị obodo oyibo zụọ ụmụ gị ka nne na nna gị si wee zụọ gị ma were ego gị nye aka maka ichekwa igbo maka idozi obodo wee na-agwa ndị be anyị so anyị ama mgba ọsọ na be anyị kama na ka anyị were ohere a ihe mmekpa ahụ a a na-eme anyị gbakọọ wee na-akpọ ndị Lower Niger Congress na-akpọ ndị IPOB ndị otu Nnamdi na-akpọ ndị IPOB ndị otu Simon Ekpa na-akpọ Ọhaneze na-akpọ nzukọ ụmụnna na-akpọ Igbo World Congress World Igbo Congress na-akpọ ndị IWA na-akpọ otu ọbụla bụ otu ehiwere ala Igbo enweene ọmarịcha otu ehiwesịrị nkwesịrị ime eke ọrụ otu ekwesị isi kee ọrụ ala igbo ama enwe nsogbu kama na otu a niile onye ọbụla gbachiri wụrụ eze na-azọ ya ka anyị bịakọta na ọnụ marakwa na ihe a bụkwanụ ee n'ọkwa na ofe ala ji ka a na-achụrụ efi abụ a n'igbo Mm. ka onye ọbụla da azọna na-etinye n'akpa ya na ọ bụrụ na anyị gbakọnata ọnụ maka ihe igbo ala igbo ga-adị mma wee na-akpọ oku ekwuru m ebe a mbụ sị ka anyị hiwe a colloquium na Nnamdi Kanu issue and I stand by that um, um, ihe a m kwuru wee sị ka anyị dekọnata n'ọnụ nwee that colloquium wee kpabazie nkata ka anyị ga-eji rụkọ ọrụ ka igbo dị mma ka anyị nwee ike isecure igbo for the next generation ee kedu otu ụzọ n'otu nkeji enwere ike nyere ya bụ otu n'ihi na dịka i siri gwa anyị n'oge gara aga unu chọrọ nkwado m, onye chọọ ịkwado unu kedu ka ọ ga-esi were kwado unu ya bụ Um, ya bụ otu igbo women assembly bụkwa nke ị nọ n'isi ya onye chọọ ịkwado anyị bụ ụzọ na ụzọ ọbụla ị nwere ike inwe ego maka na anyị ka ga-emekwa mother tongue day na february this year next year february next year anyị akpabago nkata maka IWA otu anyị bụ action anyị anọ n'ịkọ akụkọ ịrụ ihe anyị ga na-eme and eh, dịka eh, mmadụ ji wee kwute na e nwere ụmụnna anyị nọ na prison anyị nwere department even legal department that can take care of that ọ bụrụ na ụmụ igbo nwee ike inweta ego na-edonate anyị edistribute ya to this department ndị ọbụla na-arụ ọrụ na nkọ nke ha anyị nwere ike itinye mmadụ ọ gaa na ya bụ prison anyị na-eje ha na-aga na the whole prison nọ na naijiria na-achọpụtasị ụmụ igbo nọchi na nga ka anyị wee na-achọpụta ọtụtụ ndị aka ha dị ọcha mana ihe anyị ga-eme ka anyị kpọpụta ha ya bụkwanụ ọtụtụ ndị ga-eme okwu ha esighị ike ga-eme maybe a sị ka e wega ya court ka a granta ha bail ịwa anyị ga-eme ya mana ị ma na anaghị agba n'aka achụ ihe na-ata arụ so anyị chọrọ enyemaka ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ inyere ịwa aka ihe a bụ akaụntụ nọmba ndị ịwa ịwa dreams consulting providus bank akaụntụ nọmba anyị wụ 130 438 6421 ka m kpọọ ya again ịwa

221 ụmụ igbo ana m akpọku unu enwere onye m fụ mụ na ya na-ekwu okwu ọ sị na eji ya egwu wayo m sị ha na anyị agaghị ekwo mgbagbu ghara ọgụ unu etinyena ego ebe dị iche iche nwalee na ịwa i tinye ego anyị akpọbata gị anyị ga na-enwe ebe anyị ga na-enwe mitin periodically na-akọwa ka o si na-aga mana onye chọọ inweta gị dịka onye isi otu a kedu akara ekwentị o nwere maọbụ enwebere ike gị na ya maka na ọtụtụ ndị ga-achọ ọbụladị na mba ofesi ka gị na ha kpaa ka a mara otu ụzọ maọbụ nwere ike iji nyere otu ịwa aka onye chọrọ inweta gị kere- kedu akara ekwentị ọ ga-akpọ? akara ekwentị m bụ 070-344-86824 ọzọkwa 070-344-86824 ya nwa bụ akara ekwentị